ni i bɛ ka boli sira tɔgɔ ka yɔrɔ kan ka droit de priorité d'i ma quoi bon sira in yɛrɛ règle b'o yirali min kɛ ko a b'o perdre quoi ni agent de trafic bɛ yen è vero parce que ni agent de trafic bɛ yen ni agent de trafic ye min yira baara bɛ kɛ n'o de ye quoi donc o kama efficacité min b'a bolo a b'o perdre quindi è vero

y'a ye genre pano ni i b'a ye ka kɔn ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ ɲɛ a 250 mètres n'a bɛ autoroute kan demande y'o de fɔ è falso il segnale raffigurato obbliga a fermarsi prima di impegnare l'incrocio a ko ko nin pano ni ko a b'a yira k'i k'i jɔ ko yanni i ka eh, ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ ko yanni i ka a

Il segnale raffigurato si trova di norma a non più di 50 metri dall'incrocio a ko ko pano nin ko a bɛ sɔrɔ normalement quoi y'a ye i b'a ye yɔrɔ min na ko a b'a sɔrɔ i ni ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ mɔgɔ kunbɛn yɔrɔ quoi sira kunbɛn yɔrɔ ko a b'a sɔrɔ i n'o cɛ tɛ tɛmɛ 50 mètres kan quoi è falso Il segnale raffigurato si trova su strade a senso unico di circolazione a ko ko pano nin ko a bɛ sɔrɔ sira la sira min bɛ yen ni sens unique de don è falso nin tɛ sɔrɔ sens unique kan tuma si parce que nin b'a yira ko ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn mais a ɲɔgɔn kunbɛnni ka gɛlɛn donc dɔ kan ka jɔ dɔ ka tɛmɛ donc o tɛ se ka kɛ sens unique ye quindi è falso

il lampeggiante blu e sirena a ko ko nin pano ni ko i kan ka droit de priorité di hali comunque komi hali y'a ye bamanankan la parce que mun na a b'a fɔ ko comunque parce que nin pano ni a b'a yira ko droit de priorité b'i bolo quoi y'a ye mais donc a bɛ fɛ k'a yira ko hali ni droit de priorité b'i bolo k'i kan ka droit de priorité di quoi mobilitigiw ma mobilitigi minnu bɛ yen nɔ ni u ka sirena sirena ye fɛnkɛ polisiw ka mobili sanfɛ y'a ye limɛrini min bɛ kɛ n'a bɛ mankanni bɔ quoi a bɛ to ka mana a bɛ tigɛ lampeggiante fana ye o ye a bɛ mana a bɛ tigɛ couleur bleu ko ni mobili min n'o b'o sanfɛ ko hali ni comme nin b'a yira ko droit de priorité b'i bolo donc a bɛ k'a fɔ ko hali ni droit de priorité b'i bolo k'i kan ka droit de priorité di olu ma è vero parce que ni polisi b'a ka service la ni sirena nin b'a ka mobili sanfɛ et puis a bɛ lampeggiante la n'a bɛ mana ka tigɛ couleur bleu i kan ka droit de priorité d'a ma toujours i n'a fɔ ambulance fɛnɛ b'o cogo la quindi è vero

viene posto a distanza maggiore di 150 metri a ko ko nin pano ni autoroute kan quoi y'a ye ko u b'a bila distance la distance min bɛ yen ni a ni ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ ani mɔgɔ kunbɛn yɔrɔ i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kunbɛ quoi croisement ko a ni o cɛ ka jan ni 150 mètres ye quoi genre i b'a ye yɔrɔ min na a b'a sɔrɔ i ni san e ni ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ cɛ ka jan a ka tɛmɛ 150 mètres kan è falso Il segnale raffigurato può preannunciare un incrocio a te in cui bisogna dare la precedenza. A ko pano ni ko a bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ yira quoi ya ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min b'a la n'a formule don komi n'a fɔ te ya genre i ka sira ɲɛfɛ sira dɔ bɛ sin k'a latigɛ ten ya n'a fɔ te forme bɛ cogo min na ko ani yɔrɔ min na ni i kan ka eh, droit de priorité di è vero

y'a ye ni ala sɔnna ma an bɛ continuer ka quiz dama dama kɛ komi laɲini ye a ka nɔgɔya kosɛbɛ halisa mɔgɔw bolo quoi y'a ye an bɛ taga ni video ye dɔɔni dɔɔni n'an bɔra dɔ la an bɛ taa dɔ wɛrɛ la n'an bɔra argument dɔ la an bɛ taa argument dɔ la faut que an ka se ka argument bɛɛ kɛ ni ala sɔnna ma aw k'an bɛn video natɔ wasalamu